abịawokwa m ọzọ ama m na ị nụgo akụkọ gbasara nwaakọ na ụdara ama m ị ma egwu ahụ a gụrụ mgbe ahụ ụdara m too too too too mhm. akụkọ ahụ ka m ji bịa ọzọ ngwa gee ntị ọfụma ka anyị nụ ihe mere n'akụkọ a otu nwoke aha ya bụ Idika lụrụ ndị nwunye abụọ aha nwunye ya nke mbụ bụ ogbodiya aha nke ọzọ bụ uremma idika hụrụ nwunye ya ndị a n'anya nke ukwuu ha niile na-ebikọ n'udo ogbodiya mụtara naanị otu nwa nwoke ha agụọ ya aha kpọọ ya nwaakọ Uremma mụtara ụmụ atọ, otu nwoke na ndị nwaanyị abụọ. Aha ọkpara ya bụ Nnemụrụ. Otu ụbọchị, Ogbodiya jere n'ubi ya ka o buru ike ụkwa ya ndị si n'osisi ụkwa ya daa. Mgbe ọ na-eme nke a, ike ụkwa ọzọ si n'elu daa dakwasị ya dajie ya olu otu a ka ogbodiya si nwụọ nwaakọ dị naanị arọ ise mgbe nne ya nwụrụ n'ihi ya idika kpọọrọ nwaakọ nye uremma ka o lekọta ya zụlitekwa ya uremma anabataghị nke a n'ime mmụọ ya ma ọ chọghị inupụ isi n'ebe di ya nọ ya mere ọ kpọbatara nwaakọ na be ya n'agbanyeghị na nke a amasịghị ya ọtụtụ oge ọ bụrụ na nri dị n'ụlọ ebughị ibu uremma ga-ebu ụzọ nye ụmụ ya nri ka ha rijuo afọ ọ bụrụ na nri afọdụ ya enyezie nwaakọ ka o rie ụfọdụ oge ka nwaakọ na-ebu ọnụ n'ihi na nri eruteghị ya mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na uremma eje ahịa zụta ihe ahịa ọ ga-enye ụmụ ya ihe ahịa ndị ahụ ma hapụ inye nwaakọ otu a ka ha si na-ebikọ Ihe ndị a dị mbụ na-eme oge Idika nọ ndụ, ma o teghị anya, Idika anwụọ, Uremma amalitezie ịkpagbu Nwaakọ ebe ọ dị ukwuu. N'oge ụgụrụ mgbe Nwaakọ dị arọ asaa, Uremma jere ahịa zụta ụdara, ya enye ụmụ ya ụdara dịka ọ dị mbụ eme. ya na ụmụ ya aracha ụdara ma ha enyetụghị nwaakọ n'echi ya otu n'ime ụmụ ya ndị a rachara ụdara nyụrụ nsị n'ọhịa nyụpụta mkpụrụ ụdara o loro mgbe nwaakọ hụrụ nke a ya ewere mkpịsị osisi kpapụta mkpụrụ ụdara ahụ were ya laa mgbe ọ laruru ụlọ ha ya ọdọ mkpụrụ ụdara n'ụzọ ama ha o teghị anya mkpụrụ ụdara ahụ epuo ume malite na-eto ghọọ osisi ụdara mgbe ihe dị ka arọ anọ gafere osisi ụdara ahụ ebido ịmị mkpụrụ ụdara a mịrị mkpụrụ ebe ọ dị ukwuu ebe ọ bụ na osisi ụdara nke a ka bụ obere osisi Ogologo ya bụ ihe dị ka oruru mita atọ. O ruo mgbe ụdara ndị ahụ chara mee ka o ruola nracha na ọkpara Uremma bụ Nnemụrụ rịgoro n'elu osisi ụdara ka ọ ghọrọ ụdara rachaa. Nwaakọ onye na-agba nke ka ọ mara mgbe kacha mma ịghọ ụdara ya hụrụ nwanna ya ka ọ na-arịgo n'elu osisi ụdara ya ya echeta ka Nnemụrụ na nne ya na ụmụnne ya si racha ụdara arọ anọ gara aga na-enyetụghị ya nwaakọ wee malite ikwe ukwe nke a bụ ukwe o kwere

Racha racha racha nda rachapụ nwa na-enweghị nne, nwa na-enweghị nne nna ya anwụọ nda. Mgbe nke a mere, osisi ụdara amalite na-eto ogologo. Ya na-eto ogologo na-aga n'ihu oge niile Nwaakọ nọ na-ekwe ukwe a. Osisi ụdara ahụ nọgidere na-eto dịka ọ ga-eto ruo eluigwe. ọ bụrụ na gị ele anya n'elu ebe osisi ụdara ahụ toruru Nnemụrụ dịzi ka nwa ijiji bere n'akwụkwọ ụdara egwu wee jide Uremma na ndị obodo niile n'ihi na ha matara na ọ bụrụ na Nnemụrụ si n'elu osisi ụdara ahụ daa ọ ga-abụ onye nwụrụ anwụ n'ihi nke a Uremma dara n'ala gbusi ikpere n'ala rịọba Nwaakọ arịrịọ ka ọ kpọdata osisi ụdara ya Nwaakọ nabatara arịrịọ ya wee kwaa ọmịiko n'ebe nwanna ya nọ wee kpọwa osisi ụdara ya ka ọ lọtuo. Nke a bụ ukwe ọ na-ekwe. Ụdara m lọọ nda lọọ lọọ lọọ nda

Mgbe Nwaakọ na-ekwe ukwe nke a, osisi ụdara malitere were nwayọọ na-alọda. Otu a ka o si lọtuo laghachi dịka ọ dị na mbụ. Nnemụrụ wee nwee ike rịtuo na-emerụghị ahụ ọbụla. Ndị obodo kelere Nwaakọ maka omume mara mma nke a o mere n'ebe Nnemụrụ nọ. O teghị anya, Nwaakọ wee kpebie na ụdara ya achaala nke ọma ruo na o kwesịrị ọghụghọ. Ya ghọọ ụdara ya ghọjuo nkata asaa. Ya ewere ụdara iri nye Uremma na ụmụ ya, wepụtakwa ndị nke ya onwe ya ga-aracha. E mesịa, Nwaakọ wee buru ụdara ndị ọzọ fọdụrụ jee n'ahịa. N'ụzọ dị otu a, Nwaakọ kụziri Uremma Nnemụrụ na ndị obodo anyị na mkpagbu mmadụ adịghị mma. Ebe a ka anyị ga-akwụsị akụkọ a. Ama m na ị ghọtara ọtụtụ ihe n'akụkọ a. Ee, akụkọ a na-ekuziri anyị ihe dị mkpa. Ọ na-ekuziri anyị niile na ọ dị mkpa ka anyị na-enwe nsọpụrụ ihe onwunwe na-abụghị nke anyị, ka anyị ghara inwe anyaukwu na ihe ndị ọzọ nwere.